nna ọ dị ka e ji asụ onye onye wetara ọjị nwa di ala mbe nwa di ala m ka m nọ kwa mmiri gawa eri gawa wee kele ya ịkwara ogbogbo iwe m mụrụ ya were kpọbata ekwulọbịa nze ekwulọbịa ala ha n'ọyọ ọ dịghịzi ee ndị ekwulọbịa sị m were okpe ekele bụ igu na ndụbe gị na ọ ya-adịrị gị mma n'aha jizọs ọ ya-adịkwuru ekwulọbịa mma n'aha jizọs biko daalụnụ

onye nwe anyị na chineke anyị papa anyị dị nsọ nke ime eluigwe eke kele ụwa anyị adaa n'ụkwụ nze ekwulọbịa niile adaa n'ụkwụ n'oge evi a na be ebe nwa bụ nze david eze obiọra eze nye uchi Chijioke n'ejije a na mgbe anyị bịara anyị gbakọrọ ọnụ ịbịa ha bịa sị ka ha zọọ ụkwụ zọọ ụkwụ ebe nzọ ụkwụ wee malite njem a na-eje maka ọnwụ nwanne anyị nwoke bụ isi nze agba bere ntutu ezi ude maka nkwamozu ya ka ha ji bịa sị ka ha zọọ nzọ ụkwụ ebe a were gawa ebe ahụ Ah, nna biko anyị na-enye gị ekene ebe etu i siri mee anyị laghachi na ndụ na ahụ ike n'ụtụtụ n'ụbọchị nke taata wee hụ ụbọchị nke tata anya ụbọchị bifo ike wee maga na ụbọchị na-etu ya dị ebe a anyị na-asị ekene oche na nsọpụrụ dịrị gị n'aha Jizọs anyị na-enyekwa gị ekene a na-afụ ndị niile si malitere ebe a si wee bịa bịa ebe a anyị anụghị akụkọ na ha ụkwụ kpọrọ ha n'ụzọ so nna biko anyị na-ayọkwa gị na mmalite njem nke ha na-amalite n'ụbọchị nke taata n'ebe a ha ga-eje ruo ebe a na-ayọ ka i du anyị ruo ebe anyị gaje mee mmemme dị ebe a n'otu o si kwesị ụkwụ ọbụna ghara ịkpọ anyị ebe ọ kpọghị anyị ka anyị na-abịa abịa anyị mgbe anyị anakwa ana ọ gaghị akpọ anyị n'aha Jizọs ebe onye nwe anyị na Chineke nna anyị na-ayọ biko ive dị ka udo Ekwulọbịa dịkwa nna anyị na-ayọ biko ibe nye udo eziokwu gbaa eziokwu mmiri na ana Ekwulọbịa nke nke bụ eziokwu pụta udo were dị ma anyị na-ekele nzọ ekele ọdụ ka ha na-aga ụkwụ agaghị akpọ ha so far na ha kwụ na eziokwu nna bịa me ive ndị a gọzielu anyị ọjị ndị anyị ga-ata na ive ndị anyị ga-aṅụ ka ọ zụọ anyị n'ahụ na mkpụrụ obi si na kraịst onye nwe anyị n'ava nna na-enye n'ụbọchị taa atụ ojebe onye batara obodo kaara eze ọ na-anaba kaakwara eze anyị bịara ịkwa onye otu anyị onye isi nze agba were bata be nwanne anyị nwoke ya sị bata be ebe a nọrịgodo ana were zuo ike were gaba tụọ anyị ọjị nye anyị nri oriri nye anyị mmanya ọṅụṅụ anyị na-asị chineke ebe o si weta ibe nyere Ekwulọbịa chineke kwụghachikwa ya mmaji mmaji n'aha jizọs anyị na-ayọ ọhụ onye nwe anyị njem anyị bịara gbadoro anya m ụzọ ekwela ka mmiri maa anyị ekwela ka anwụ chagbuo anyị anyị ga-eje n'udo na n'udo onye na-ahasa n'Ekwulọbịa n'Ekwulọbịa hasakwa ya a na-ayọ chineke ọfụfụ anyị na mbata anyị ka ọ dụ n'aka anyị chọọ ibe ọma nye anyị ibe ọma anyị chọọ ibe ọjọọ wefu anyị n'ime ka anyị ghara ịbụ aka ọjọọ ibe e ji ama nze wụ nze ya kwuru eziokwu aka azụ adụghụ na ya a kpọba ya n'ibe ọma anya ya sị ba na aka ya adụghụ na ya ama ibe a na-ekwu kwuo ọnụ ọ mụtara ka anyị jikwana ewere maka onye agwụ nwanne ma onye agwụ nke na dabi ụzọ na-ayọ Chineke nna biko were afọ ma na obiọma gọziere ọjị a ka anyị taa ka ọ zụọ ahụ na mkpụrụ obi site na Kraịst bụ onye nwe anyị a bata na be nze David Obiora ka anyị zuo anyị chịkọọ wee jebe ebe anyị na-eje n'isi nze agba de- eh, eh, Donatus Ezeude nke rapụrụ anyị n'oge gara aga ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa chineke anyị wee na-arịọ gị anyị na-ekene gị ka i mere esi esi yie ibe anyị were na-abịakọ taa Ekwulọbịa nze niile na-abata na ikem na ikem ụkwụ a ba ji abata mgbe ha ji ana ọ ga-amanwu nke ha jiri bịa lee ọgbakọ anyị nọkọrọ a sụ onye na-akara um, ndị nze Ekwulọbịa ee chineke anyị nọkwa n'okpuru gị ee kwụọ ha ụgwọ na ihe ọbụla ba na na-eme na nnụnụ mmụọ na-ebe owuda owuda nnụnụ owuda dagbuo nnụnụ mmụọ a sịkwa na a na-awa atụrụ ana e, e, ebe ọhụụ atụrụ ọhụụ ebe a na e, nze ekwulọbịa enweghị mgbe o ji ekposa ekposa ahụ ize goma chineke ị na-anụrụ anyị ọgụ maka nze ekwulọbịa kwuru eziokwu ee ije na anyị na-abịa eje wee na-aba be onye isi nze agba bịa nyere anyị aka ka anyị jee n'udo na ọṅụ udo ndị anyị jere ere na anwụ si veti ekwere ka mmiri tụsị okpu anyị ife ndị a ka anyị na-ayọ ma nee anya na ị ga-emere anyị si na kristi dinwenụ anyị

ekwulọbịa dịkwa mma unu ote m ọgba n'ihu ibe na-agba

akpọburu gị si na ya abịa the next 30 minutes echego more than 3 hours but ọ bụrụ na i lu ebe ahụ ị gwa m ka m kpọọ onye ya apụta mụnwa nwezi ebe m nọ kịta

ga-esi na ha ga-abịa taa wee kpọọ ihe oke nke ya wee sị na ịgara ije ya na mmadụ niile ga-eje n'ụzọ it's alright anyị kelere gị daalụ ọ ga-adịrị gị na mma obere oge anyị anabata ndị nze ebere ekwulọbịa nabata ndị nze agba mana nze ekwulọbịa agbakọgo ịbanye n'obi isi nze agba bụ onye jewere ife ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ dịka e si eme ya ọ nze ekwulọbịa gbakọ

Igwe aka dị gị ọrụ. Ezigbo mgbe nyere ndị ndị ndị nze ọnwa ọkwa ọnwa tisi ike ọ bụla ọnwa oyoko ọnwa niile eti eti daalụ igwe ọkadigbo anyị kelere gị

anyị na-ekele mmadụ niile ndị ekwulọbịa ndị Agụata Anambra the whole Nigeria ebe ị nọrọ pụtara gị anyị sụkwu eji dị ebe a nke onye ji na ya ma na Jizọs ee biko aga m ewere igwe eji ekwu okwu nyefee n'aka spika isi nze ebetete ka ọ gwa anyị ka anyị ga-esi wee gaa ụlọ ọrụ na ihe ndị ọzọ anyị ga-eme ebe a ga-agwazi ụnụ ihe ndị ọzọ ka a ga-esi mee biko ekele m ụnụ ee nze ezube

dịka ana m akọwa dịka o siri kwuru okwu ọ mụnwa bụ spika ya so biko nụ etu a ga-esi ga kịta bụ Nze Ekwulọbịa ga-ebu ụzọ jee mgbaru etu m siri chọọ ya Nze Ekwulọbịa ga-ebu ụzọ jee mgbaru o jechaa mgbaru ndị agba ewere nye etu m siri chọọ ya so otuto dịrịnụ Jesu Kristi Ndụ onye Matrika. oke biko ndị isi Nze Ekwulọbịa niile bido n'Ụmụchiana Agba ụmụchi ụla okpo Eziagụlụ Nkọnọ Abọgwume na Ihuọkpala ebetete ka anyị jee mgbaru. ọha ndị ejụwa bụ ekele m unu biko ọbịbịa ya n'ebe a

Ee, dịka spika onye isi ndị Agba si kwu etu a ka a ga-esi were mee ya ife anyị nwere kịta wụ ije mgbaru so ana m akpọku ka ndị isi nze Ekwulọbịa niile villages na ndị ezektiv Mụnwa. Isi. ga-awụ ma jesịa mgbaru n'ụwa anyị ncha ga-eme ugwu na nje anyị were anyị present ndị egwu anyị present cha rịọba ji bịa mmadụ ndị abụ present nke ha otu a ga-esi so biko ana m akpọlite

Odebere family both na nwoke both na nwanyị both na ụmụnne both na ụmụnna both na ikwu na ibe ya. Ah, biko ya, anyị na-arịọ nna akụkọ biko kwụsịrị ya biko kwụsịrị ya ọ bụ ndị nze na ebe a biko ndị nọ ebe a bụ ndị nze pụrụ ọbịa nze bekee tewu ndị dara izo na nze agba mana ya ekpeziri na nze ebeteete na izoro ebe ahụ ụbọchị nke taa biko anyị bịara ịkwanyere nwanne anyị nwoke ugwu bụ late nze Donatus onye isi nze Agba n'oge nze kpelibe kpenyere oke ruru eru ya anyị na-arịọ biko ka ụnụ hụ onye obere nkọwa dị na nze ebe ọ bụ na e nwere isi nze nke ha abịazi oge kwuru ọdọ e nweziri isi nze onye nwere isi nze kwuru ọdọ bụ nze David Ezeọfọ ezere ya maara

onye a kpọrọ isi nze ebe a bụkwa m kpọọ ya afa ọ kwụrụ ọtọ ọ bụ the speaker nwa nze David Ezeọfọ eze ya maara nke nze ọkpara ya nke na-arụrụ ya ọrụ dịka isi nze biko m kpọọ ya ọ kwụrụ mepela ndị mere ebe a aka onye ọbụla na-ekwuru ya ọnụ ya ma ọ na ma ọ nọma ya onye aha bụ Nze Francis Edenye Mara biko keneere m ndịwo ọha biko na ya na biko ụlọ mara a na-ekwu ha onye ọbụla bụ isi nze ejedebe ya na ahụ onye nwere okenye o nwere ike okenye ọ bụ onye kpete ka ọ na-apụta apụta

taa ka nze nke ya agaghị akpọzi ya nze mana ọ late nze so onye ma onwe ya ọrụ nke na-achọ ya ọrụ taa ka ọ na-arụcha ọrụ ya ọ chọrọ n'isi ọ bụrụzi ọrụ ọzọ fọrọ ya amalụ onye ahụ bụ ichie nze Christopher Ezeude biko keneere m ọha isi onye gburu chọrọ nna m ochie ikpere m nọkwa n'ala ikuku ngozi so na-arụkwa ọrụ dịka speaker na-arụrụ isi nze ọrụ n'Umuchi nke isi nze ahụ bụ nze Ezekiel eze na-eduo mana ọ nọghị ebe a dịka o si wee dere mana onye ọpụtara na-arụrụ ya ọrụ a sị m na ọgwụgba eji ọ na amamihe

ọnụ onye amaghị anyị ntorobịa bido n'ụlọ atọ na ike amaghị ama o nwere bụ chief security officer ndị Ekwulobia o meghị na ebe a politics ọ nọ n'ime ya onweghị ga chọrọ na ege ha ịbụ ya ọ bụ the speaker onye na-ekwuru ọnụ isi nze Ula okwu eji ime dị mara ya ọwa agbalụ ọma ngene nze agbalụ ọma ngene biko biko kenyere anyị Ekwulobia

As far as Nze is concerned, Okpo were ọnọdụ ebe ọ nọ wee kpọọ m number one ọyịchi maka ọnwụ. Ọ otu onye na-akpọbu before, onye ka ọ bụ? Isi Nze David Ezeọfọ etenye amaala nke nwa ya nọkwa ebe a nwa biko kenyere m ya dịka speaker ya

otu omekwa Jonas eze obu dịka onye ahụ nke speaker isi nze Eziagulu kenyere bụ Ekwulobia onye a bụ ọdịna nwata bụ eze ebe dị mere speaker bụ na ọ gaghị ahụ isi nze wee kwuo na ntị mba

onye ahụ the oldest surviving isi nze n'Ekwulobia so onye ahụ onye nwe onye nwe igbo ugbene mgbe a na-echi igwe onye na-eke nyenwa nwe onye nwe onye nwe ugbene tinye ya nke ikpeazụ ka ndị nze

All by God's grace, among many nzes e nyere igwe okwu na ha bụ the only nze kpọrọ ọnụ. Ụmụ onye na-abụọ ya bụ Jesi na ya na nwa ya tụrụ ekpere ya okwu. Sọsọ otu onye, anyị ga na-enye special respect biko ana m arịọ nkwa. Ọ bụrụ na kpọlite onye a biko

Biko ọnụ emere ndọta onye bịara ebe a anyị na-ekele the family of Donatus unu nwere isi ọma ọ dị ka esi ha adụbụ anyị dọta ha adụ ụtọ were eji ịzọ mana anyị kwuru na anyị agụta agụta maka na nze Donatus nwere isi ọma

na-ayịkwa ya ekene gị Ee, ndewo nụ Biko, gwakene anyị afa gị. afa m bụ nze Lawrence eze nsọ ọfụ eze hafụ Em, dịka anyị si wee mata ndị nze gbakọrọ n'ụbọsị tata ịkwanyelụ ofu nnukwu onye isi nze ugwu ikpeazụ dịka ndị nze si eme ya. ọ ka o si eme Em, nyetụkene anyị- nyetụkene anyị obele nkọwa ife gbasalụ nze ya na ntọnanị nze maka mgbe ụfọdụ a bịa na-ekwu nze na ọzọ ụfọdụ ndị mmadụ ada aghọtacha ihe nze na ọzọ pụtalụ ụfọdụ ọ dị ka ọ dị fa ka ọ sọ ndị na-eme ife alụsị kọwapụtakenelụ anyị ntọnanị nze ife nze kwụdoro maka ya na omenanị Igbo ihe i kwuru amaka maka na ọ na-abụ a kọwaa ihe ọfụma ndị mmadụ e were mara ihe wụ ihe dịnụ nze na ọzọ ihe dị n'ana Igbo n'oge tere ezigbote aka ọ bụ nọọ n'oyibo a sị n'ọ time immemorial nze ọzọ nze ọzọ onye zee onye zee onye zete e chie ya na mbụ na mbụ nze na ọzọ wụ ọdịnana na omenana dị n'ala Igbo gboo gboo n'oge tere aka mgbe ndị ọcha bịara na obodo anyị wụ Naijiria na wee batakwa n'ana Igbo o nwere ndị ọcha nọ mgbe aha wụ ndị hiwere ikpe ikpe ga na-ahaziga ọnọdụ n'obodo dị iche iche mana fa nekata anya wee kwuzie na ụdị ihe ndị a niile e wube na-agbakasị ha ahụ mana ndị Igbo ji aka ba hibere onwe ha otu a na-akpọ nze na ọzọ nze na ọzọ ahụ bụ ihe e ji mara ha bụ eziokwu na ikpe nkwụmọtọ ha awụghị ndị nwere ike onye ọwụna wụ onye bụ nze awụghị onye ji abụ ọ nọkata ọ fụ ihe dị oji ọ sị ọ dị ọcha ma ọ bụ o kwukata ọ dị ọcha o kwue na ọ dị mmee mmee mana nze na ọzọ pụtara na a fụ ihe dị ọcha ọ gwa gị na ọ dị ọcha dị otu ahụ ka ọ dị na mgbe a nze ọwụna na-eji okwu na-eji ihe a na-akpọ ọfọ n'aka ọfọ ahụ bụ eziokwu onye ọfọ ya o dobe wee na-ekwu okwu o kwuo okwu ahụ o kwutecha ya ife dị n'ọfọ ahụ esobe mana ụbọchị na-abịazi dịrụ na-agbagote e wee fụ na ihe gbasara nze aha na ọ dị mma ka ndị mmadụ ṅomiri ya maka na eziokwu ka a chọrọ n'ime ya na mkpokọta ha ncha niile nze na ọzọ bụ eziokwu ka eji wee mara ha ndị ọcha wee negide anya onye a ji esi wee mee wee pụta na-achọ kedu ndị nwere ike inyere ha aka ka ha wee nwee ike na-ahazi ụbọchị onye o ji esi were dị ka esemokwu na ihe mkpọtọkọ ka ọ na-aja na ma o nwee nsogbu ọwụna wụ nke e nwere ewee tụọrọ ha aka ihe gbasara ndị nze ya wụ mgbe aha ya bịa nwee ihe a na-akpọ warrant chief warrant chief that time a na-ekpe ya wụ court a enwegaziri wee nwezie clan court onye ọwụna wụ nze wụ onye ji eso ekpe ikpe na- na- na- na- n'ụlọ ikpe ahụ maka na a mara maka eziokwu na ikpe nkwụmọtọ ebe ọwụ na ọ- ọ, igbo gbara ọkpa gburugburu nze na ọzọ ọ dị ebe aha i ruo Nri ọdịnala be ha wụ ọdịnala nze na ọzọ i ruo Agụ ukwu ọdịnala be ha wụ otu ihe ahụ ị gaa Ọka otu ele ahụ ị gaa Imo steeti otu ele ahụ ị- o- obodo ọwụna mgbe- ọkachasị ebe mzo gbara ụkwụ wụ ndị na-asụ igbo nze na ọzọ ka eji wee mara ha ọ wụhụ sọnsọ naanị ihe dịka mụnwa wụ onye Ekwulọbịa nze na ọzọ a wụ sọ nna ihe ndị Ekwulọbịa ọ bụghị otu a mana o metara ala Igbo gburugburu ekene m gị dịka ị nyere nkọwa wee nyete nkọwa wee luo mgbe ebidoro nwewe warrant chief n'anị Igbo maka na o doro anya na mbụ ndị Igbo dịka a na-ekwu n'okwu na Igbo enwe eze mana esiteziri n'ime nze wee na-ewepụta nke ndị ọcha kpọrọ warrant chief and eh, nke gosikwalụ na ọwụ n'ime nze ka esi ewepụta chief and chief anwa na-awụzi onye na-anọzi ọdụ dịka onye ya na-enye aka na eh, ịchị obodo wekene anyị kọwatụkenere anyị the eh, relationship dị na nze na chief ahụ a na-ekwu maka ya nke esi n'ime nze were weta ị ma na mgbe ọwụna a na-ahọ ọchịchị ọchịchị ma ọ na-ahọ mmadụ ihe o nwere ihe wụ ebumnobi a na-eburu uche were na-ahọ onye ahụ n'iji maatụ ihe gbasara chifu a ma ọ wụ eze ma ọ wụ igwe ọkwa ihe ahụ eji wee mara ndị nze aha wụ ikpe nkwụmọtọ na eziokwu ka e nedoro anya wee na-asị ofu onye wụzi onye je na-enedo ndị ahụ anya a na-akpọ chifu ma ọ na-akpọ ya igwe ma ọ wụ eze eze eze obodo a n'ọkwa onye ji awụ ọ pụta ọ kwụba aka ya ọtọ ọfụma na-adabereghị maka onye a wụ nwanne ya ma ọ wụ onye a wụ ọgọ ya ma ọ wụ onye a wụ ikwu ya ma ọ wụ onye a wụ ibe ya mana ọ bụrụ onye ji awụ ọ pụta a na-ene ya anya dịka onye ikpe nkwụmọtọ ewee sị na mgbe aha ebe a hụrụ ihe ndị aha ọnọdụ dị otu a na i- ebumnuche nze na ihe ndị aha dị otu ahụ n'ọkwa ndị ahụ wụ ndị e nwere o- o- onye nọ n'ụdị ọnọdụ ahụ ka e nwere ike ime ka o wee wụrụ eze ma ọ wee wụrụ chief ahụ maka na a hụrụ ya asị na onye ji akwụba onwe ya aka ọtọ ọfụma n'ihi nke a tupu ị wụrụ eze ma ọ wụrụ chief ma ọ wụrụ igwe n'obodo iji agba mbọ fụ na i chiri ọzọ wụrụ onye nze anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche maka Ndewo, ndewo. nkọwa nke a Yeah. ndewo biko spika na-ekwu etu ọ ga-ekelekwa m unu Ah, biko unu nee anya ebe a unu afụ ife e ji nekwaa anyị ọbịa na ndị na-akwa ozu na ndị agba ndị agba nyere anyị

n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ chineke nna chike onye okike anyị adaa n'ụkwụ gị n'oge awa dị ugbu a na-enye gị ekele etu isi mee ka anyị na-atete ndị nze Ekwulọbịa na ndụ niile bịara ebe a taata anyị tụnyewa anyị ọ bụghị oke ife ọma anyị kama anyị neta ghara inwere ebe anyị nọ onwe ha zụ ọbụla ga-aga agụọ mmiri anyị bụ ndị njọ anyị sị ka ị sachaa ma gọzie anyị n'aha Jizọs wee na-asị gị biko ndị